Lá mór iománaíochta anso i bPáirc Uí Chaoimh agus, bhuel, seanaithne ag na foirne seo ar a chéile, níl aon cheist fé. Deis ansan ag na Sáirséalaigh an ceann seo sleamhnaithe isteach agus, bhuel, ag dul ó dhuine go duine. An pas sin gan a bheith iontach ach ag an deireadh éiríonn le Aaron Myers é sin a smachtú agus tá cúilín maith ansan aige dos na Sáirséalaigh istigh ón tús agus, bhuel, beidh siad sásta eisean a bheith ag tosnú go maith anso tráthnóna. Mar a théann siad roimh imreoirí sínte ansan ach tá seilbh thar n-ais ag na Sáirséalaigh agus ag Daniel Hogan. An ceann seo scaoilte isteach amuigh ar an dtaobhlíne agus arís scór maith eile ansan. Na Sáirséalaigh socraithe níos fearr. Bhí cúpla imreoir ansan agus buillí cruaidh faighte ach ag an deireadh bhí Hogan amuigh ar an dtaobhlíne, ghabh leis agus díreach thar an trasnán. Cúig in aghaidh a dó, Mainistir na Corann, Craobh na bliana seo caite Cailleadh scil den chéad scoth ansan ag an gcaptaen sin ag Conor Lehane. Ceann gairid an t-am san agus na Sáirséalaigh ag teacht amach. Babhta amháin eile agus imreoirí go leor le spás os a gcomhair ar dheis agus ar clé ag an deireadh. Scaoilfidh Luke Elliott é sin leis féin. Fuair sé cúilín níos luaithe. Tá an ceann seo níos fearr arís. Faid go leor leis an iarracht san. Cruinneas aige chomh maith. An-iarracht ag Elliott. Diaidh ar ndiaidh Mainistir na Corann ag socrú isteach sa chluiche. Arís an-chuid spáis istigh ansan. Seans ansan ar cúilín eile an ceann san ag David Cremen. Arís ceist fén chosaint. Na cosantóirí ag rá go raibh sé ar fóraoil ach ní aontaíonn na maoir. Ceann arís isteach chomh fada le Cremen agus ag an deireadh thar an trasnán aige. An bhearna is lú idir na foirne agus seo chugainn Mainistir na Corann arís. Cóngarach don taobhlíne. Babhta amháin eile Conor Lehane agus, bhuel, níl dearúd ar bith déanta. An ceann san arís thar an trasnán aige. Cothrom anso i bPáirc Uí Chaoimh. Más na seilbhe agus ag an deireadh. Mainistir na Corann chun tosaigh. Babhta amháin eile agus an ceann san ag Ross Ó Riagáin ach arís an-chuid spáis tugtha ansan. Cosantóirí na Sáirséalaigh an-scaoilte ansan. Deis anois ag Conor O'Sullivan iad a chur ar an ionsaí. Amach chomh fada leis an bhfear lár páirce, Daniel Kearney, ag dul ar ruathar. Seans aige siúd, an uillinn ag teacht níos géire ach Kearney le cruinneas. Scór maith a theastaigh ansan chun iad a shocrú. An bhearna is lú idir na foirne anso i bPáirc Uí Chaoimh. Deacair na foirne a scarúint óna chéile. Bhíomar ag súil le coimhlint maith. Níl tada eatarthu. Seo deis eile an ceann san ag Conor Lehane nuair a theastaíonn imreoir ar lá cinniúnach leis an lá seo, lá cluiche leathcheannais. Bhuel, sin é an fear. Bearna thar n-ais dtí dhá chúilín arís. Na Sáirséalaigh, dar ndóigh. Seacht gcraobh buaite i gCorcaigh acu an ceann deireanach anuraidh agus iad ag iarraidh dul thar n-ais dtí an cluiche ceannais. Seo chugainn Aaron Myers. A rian san ar an gcluiche anseo tráthnóna. Cúpla scór maith aimsithe aige. Teacht chun tosaigh na Sáirséalaigh babhta amháin eile agus Cian D'Arcy, beirt ag iarraidh é a stop ansan ach pas isteach sa lár. Roinnt imreoirí ag glaoch ag lorg na liathróide ag an deireadh, téann thar n-ais dtí James Sweeney agus cinnte ansan comhimirt níos fearr ag na Sáirséalaigh. Inniúil ar na scóranna a aimsiú beagáinín níos fusa ná Mainistir na Corann. Roinnt imreoirí ag fanacht anois amach ansan go dtí Hogan, an pas amach ag an deireadh dtí Sweeney agus críoch maith. arís na foirne ar comhscór. Ar ndóigh Uí Mac Coille cáilithe agus bua éasca acu ar an gCarraig Dhubh níos túisce ach ciallaíonn sé sin mar gur grúpa de chlubanna atá i gceist ní bheidh siad ag dul ar aghaidh dtí Craobh na Mumhan agus beidh buaiteoirí an chluiche ag dul ar aghaidh agus an iarracht sin le Brian Murphy. Bhuel, tá na Sáirséalaigh ag feabhsú ins an tarna leath. Murphy teacht arís. dtí Kearney cliste fad na talún ansan. Imreoirí ag tuirsiú. Jack O'Connor thar a ghualainn uillinn ghéar. Ó, sin sárchúilín ag O'Connor. Na sáirséalaigh ag críochnú go láidir anseo. Amach arís cóngarach don líne coimeádaithe díreach laistigh ansan. Mainistir na Corann ag troid do gach aon liathróid ag an staid seo. Tá deis ar chúilín an chomhscóir an ceann san ag Cormac Beausang agus táimid cothrom i bPáirc Uí Chaoimh uair amháin eile. Cá bhfios nach mbeadh am breise ag teastáil chun na foirne seo a scarúint óna chéile. Tá siad gob ar ghob ón tús agus tuigeann siad tá duais ana-luachmhar ann dos na buaiteoirí, áit ins an chluiche ceannais agus, bhuel, tá deis amháin eile b'fhéidir, tá sé sin ag na Sáirséalaigh. Cúilín agus fiche an taobh anseo. Amach dtí Aaron Myers, an fear ceart ins an áit cheart, an ceann san ard agus tá cruinneas aige. Na Sáirséalaigh, cúilín chun tosaigh arís anseo i bPáirc Uí Chaoimh. An t-am geall le bheith caite. Gach éinne anois ag féachaint. Ar an réiteoir, b'fhéidir go mbeidh seans déanach amháin eile, ní bheidh mar go bhfuil seilbh thar n-ais ag na Sáirséalaigh. Maireann na seaimpíní cúilín déanach ag Aaron Myers an difríocht ansan is iad a bheidh le hUí Mac Coille ins an cluiche ceannais.